Igbo unu amakwa na nne ya Igbo anyị ka Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma Igbo ndị nwere nze na ọzọ ndị ọ na-abụ m cheta obi a na-atọ m Igbo ndị nwe ọwa egbe aha m bụ nwaada Ijeọma Ọnwụamaeze eze ọra na-efu chetanụ na izu ụka gara aga na agwara m unu na aga m ewetara unu ihe gbasara nri gị dịka onye Igbo m wee jụọ unu sị unu na-eri erikwa agbụgbụ ndị be anyị na-akpọ ya agbụgbụ ụfọdụ na-akpọ ya fịọ fịọ unu ama na agbụgbụ nke anyị na-akpọ fịọ fịọ bụ ezigbo ọgwụ ọgwụ ọbara ka agbụgbụ gịnwa ada na-anụ onu m ị na-esikwaru di gị agbụgbụ ka ị ka na-eri noodles i so na ndị spageti negodinu m anya ana m eri agbụgbụ na-eri nri ndị igbo nri a kwara aka wee sie ọ na ahụ m adịghị mma kedu ihe mkpatalụ anyị ji ahapụ nke anyị wee na-eme nke onye ọzọ kedu ihe kpatara na ndị Igbo nwere ezigbo nri dị iche iche dịka ụkwa ji ihe dị iche iche akịdị ụfọdụ elofuona akịdị kedu maka achịcha ede unu amakwa na ọ bụ ezigbo nri Igbo ji bụrụ chịnchịn kedu maka ndị na-anaghịzi e- echeta- echetebe ihe dịka na o nwe ihe gbasara nri ndị obodo ha ụfọdụ a- ị sị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha sie ofe ụkazị ofe ọra ofe onugbu ha sị gị "Mm-mm, ọ na-egbu oge ọ na-egbu oge achọrọ m ka m jee sie noodles ka m sie spageti garị na ọ na-egbu oge nri ndị igbo na-enye ihe n'ahụ nri anyị bụ ahụike anyị nri anyị bụ ahụike anyị ka anyị hapụnụ nri ndị oyirigbo ka anyị hapụnụ ihe gbasara ndị oyirigbo ha were ihe dị ha mma ha gwọkọchaa ya tinye n'akwụkwọ kechie ya tinye nke ndị oyibo kpọrọ preservatives butere anyị anyị a na-eri igbo bụ igbo unu amakwa na oge agago mgbe ndị mmadụ ji asị hmm, o nwero ego ya ka o ji eri akpụ o nwero ego ya ka o ji eri achịcha ede mba nke ahụ agago ọ mgbe anyị na-amarọ ihe mgbe e kechiri anyị anya mana dịka onye igbo tetegoro n'ụra ị na-erikwa agbụgbụ ị na-erikwa fiọfiọ ị na-erikwa akịdị ụmụ nwaada ibe m unu aka sị na nni ndị Igbo na-egbu oge unu aka so na ndị sị na nni ndị Igbo na-egbu oge n'akụkụ nke m nni ndị Igbo a na-egbu oge ọlụ m dịka nwaada bụ isiri ezinụlọ m ezigbo nni ezigbo nni igbo akwọrọ aka wee sie maka na nni gị bụ ahụike gị unu aka na-erikwa unene jiri nji nke nke achabeghị acha unene ojii unu aka na-erikwa ya ngị onye na-ene m anya ị na-ahụkwa ngwọ ije nwaanyị mma ọ gịnị na-ekwenụ ya ọkwa ngwọ ka m ji ị makwa na o nwee mmanya a na-akpọ nkwụ nwee nke ndị igbo na-akpọ ngwọ unu a na-aṅụkwa ya ka i so na ndị ka na-aṅụ fanta mineral ee ke ihe ha na-akpọ ya ee ee, nke ha sị na fruit juice agbakọrọ ihe niile mmadụ amarọ isi ya wunye na ya ị na-aṅụ ị na-aṅụ ị ṅụcha ọ daa ọya ọkọ sụọ ọ butere gị ihe ma amarọ ihe nri anyị na-eri mere ahụike anyị wee pụọ n'ahụ o nwerọzi nri anyị na-eri na-enye anyị ezigbo ihe kama inye anyị ezigbo ihe n'ahụ ọ na-ebupụtara e, e, e, anyị ọrịa ọjọọ dị iche iche anyị na ndị oyirigbo abụghị ofu anyị na ndị oyirigbo abụghị ofu ka anyị naanụ na nke anyị anyị bụ ụmụ okike ndị a kpụsiri ike anyị abụghị ọkara mmadụ ọkara anụmanụ ihe anyị bụ bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ dịka onye igbo ribe nri gị ribe nri ahụ eji mara obodo gị ṅụba mmanya ahụ eji mara obodo gị na ọ yanwa bụ ihe ga-enye gị ahụ ike yanwa bụ ihe ga-eme gị ị kwụrụ chịmchịm dịka nwa okorobịa

nli ndị Igbo amaka nli ndị Igbo amaka ekele m unu Igbo ndị na-anụ olu m chebirinụ m n'izu ụka ọzọ